ụmụnne m ụmụnne m o nwere ihe m hụrụ Blessing CEO nkwuru Blessing CEO kwuru la one of the video ya nga ọ shị le nwere ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị ndị ada ma ndị awụghị ada e nji la family ụfọdụ ejighịkwale a la-ata ahụhụ la-azụ ụmụnne ha la-ata ahụhụ ka ha nshi eme eki la-ata ahụhụ na-eme nta la-eme nke ya wụ ọ shị la o sopozuru ka nne wụ la nna wụ mụrụ bụrụ ha ga-azụcha ụmụ ya la ọ bụghị ọrụ ka ịzụọ nwanne wụ la ọ bụghị ọrụ ịzụ nwanne wụ ị chọrọ abụghị ọrụ maka ndị la-achọrọ ka m na-akọwa ka ha mata la nwanne wụ mma azụ ma ọ la-enyere wụ aka obi ebere just ka ọ chọrọ iji wee la-emeru wụ ihe maka la ụmụ ndị ahụ mpere mpe alụma a shị ka e la-enyere aka ụdị mkparị ha mma eme ka ha nshi akpa agwa la ezi la ụlọ ha dị egwu nya ka m ji wee la-ashị la nwanne wụ ọwụla ị la-enyere aka azụ ekwele ka nwanne wụ bring you down ya wụ la nwanne ahụ ị nyecha nya ego ma nwere ike kpọfee obodo oyibo shi obodo oyibo lata i bidoro ya ahịa nke ọ hafụ ahịa ahụ ome ndị emeke ọ la ụlọ rahụba ụra ị kakwa la-enyekwa ya nri onye ka Blessing CEO mma ashị baabụ ọ mụtara m enu zụọ ọ bụrụ la nne ya la nna ya akagwo ya zụwakwuo obi ndu nke azụghọwa azụ zụọ mmadụ ka alụ ịmata ihe onye Blessing CEO mma ekwu ọ dị too painful la wụ ihe ntajiri obi la nwanne wụ la-enyere wụ aka o nwere nwanne ị ya la-enyere aka o i nye ya ego ọ shị la ego i nyere ya pere mpe ọ jụ iji ego ahụ bido ahịa ama m ma ulu alụtakwa ihe Blessing CEO nkwuru ọ shị ị la-azụ ụdị mmadụ azụjila sepụ aka la ọ bụghị ọrụ ka ọ bụ aka ka ị chọrọ inyere ndị be ulu ị la-enyere ndị be ulu aka ahụ nwa ahụ ị la-azụ a la-atụrụ ụwa ọda ọ la-emekwala nwa amụrụ amụ ekweghị ụrụ ụmụ ajịla mbụ azụgbu azụgbu ị la-azụ ya ọ la-aghaghị ị la-azụ ya ọ la-agha ahụ ị lọkata ka hafụ nwa aka ọ tatụ ahụhụ ọ la-aka maka onye ntara ahụhụ la-ama ihe mmadụ taa ahụhụ ọ mata ihe mala ọ bụrụ la ị kweghị nwata ka ọ taa ahụhụ nwata ahụ nwere every chances ịla la inyi onye m nwa mma ekwukwe so ole ọ nya ka m ji sị esokwa m n'ihe part of some of the things Blessing CEO m kwuru before ị la-azụ mmadụ vurugwodo ụzọ zụọ onwe before ị la-enyere mmadụ aka vurugwodo ụzọ mee nnu nyere onwe aka ka ọ ghara ịwụ ị chọọ inyere mmadụ aka i shi l'elu gụ la onye aha daa l'ala pụa onye ya eroteghịkwa echi na ọ nya ka i enyere aka mgbe i ji daa ọ ihe m la-akọwa ndị ada ndị ewolu ndị ji ọkpara ndị osote ndị ọbụla mme la ha lọ l'ishi na-enyere ụmụnne ha aka ọwụla i so la ndị ma enyere nne wa la nna wa aka ashị m gụ ndeme